Donc eh, jamana dɔw bɛ yen tel que Russie o ni Corée du Nord nu o ni Iran o ni Syrie nu u y'a décider ka bɔ ka Chinoisw défend kɛlɛ in na k'a yira k'a fɔ ko Américains taara ko min na yen a ma bɛn u ye déclaration minnu kɛ an bɛ jɛ k'o débriefer ɲɔgɔn fɛ nin video kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ an bɛ kuma Ukraine ni Russie fɛnɛ ka kɛlɛ kan principalement an bɛ kuma pétrole ko de kan Russie ni Occident jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la waati dɔ kɛra n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko occident jamanaw kun kɛlen don ka sanction bin rusiw ka petrol kan ko parce que rusiw wulila ka taa bin ukrainiyɛnw kan olu ye sanction bin rusiw kan u bɛ ka ukrainiyɛnw dɛmɛ n'a fɔra k'olu ye sanction bin jamana min kan u bɛ ka continuer k'u ka petrol san o kɛlen i n'a fɔ sanction ye fu de ye ani fɛnɛ n'a fɔra k'olu bɛ ka wari di rusiw ka petrol kunkɔrɔ o kɛlen i n'a fɔ olu bɛ ka wari de di rusiw ma u ka continuer ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san ka kisɛ san ka taa ukrainiyɛnw faga o hukumu de kɔnɔna la jamana nu farala ɲɔgɔn kan k'a deside amerikɛnw bɔra wagati dɔ la k'a ɲini u fɛ k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka eseye ka alternative dɔ ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ irisiw ka petroli ye k'a to yen an bɛ balimu na kalo tɛmɛnenw na u ye sigikafo dɔ kɛ o sigikafo in kɔfɛ G7 mɔgɔw ni union européenne mɔgɔw ka desiziyɔn y'a yira k'a fɔ k'u ye anbargo total bin irisiw ka petroli kan jamana dɔ kun bɛ union européenne kɔnɔ n'u b'a wele ko hongiri olu rafinɛri de petrol ba dɔ de b'u ka jamana kɔnɔ c'est-à-dire ni petrol jilama nana olu b'a yɛlɛma ka gazuwali ni esansi ni fɛn ninnu bɔ a la donc olu fɛnɛ ka sɔrɔba de bɛ o rafinɛri in na o kɛlen sisan u ka premier ministre min bɛ yen n'o ye victor orban ye o bɔra ni déclaration dɔ ye k'a fɔ union européenne mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko jamana minnu dépannen don irisiw ka petrol la u ka situation tɛ kelen ye ale ka jamana ka nafolo dépannen ba de don irisiw ka petrol la parce que rafinɛri ba b'ale de ka jamana kɔnɔ a y'a yira union européenne mɔgɔw la k'a fɔ ko o décision in ma bɛn ale ma le fait que u ko k'u ka sanction bin risiw ka pétrole kan ko n'o kɛra o b'i n'a fɔ ko bombe atomique de cira ale ka économie la donc an bɛ balu min na union européenne mɔgɔw bɔra ni déclaration ye k'a yira k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen tel que hongrie ninnu ani autriche ninnu k'olu bɛ se ka risiw ka pétrole san hali bi ko mais jamana tɔ ninnu k'u depan ka bɔ a la complètement mais yann'o cɛ irisiw kun y'u ka pétrole tigɛ jamana dɔw la k'a sababuya kɛ u kun bannen don ka irisiw ka pétrole san

donc n'olu y'a décider ka sanction bin rusiw ka pétrole kan o bɛ kɛ sababu ye donc pétrole min kan ka produit san kɔnɔna la camanba de bɛ bɔ o la donc ni pétrole dun dɔgɔyara n delila k'a fɔ ɲɛna video tɛmɛnen dɔ la k'a fɔ ko ni pétrole bɔta dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ dɔ de bɛ fara a prix kan le fait que rusiw sanctionnera ka bɔ marché sanfɛ o bɛna kɛ sababu ye dɔba de bɛ fara pétrole prix kan k'a sababuya kɛ pétrole bɔta bɛ dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ organisation ba dɔ de créelen don diɲɛ jamanabaw fɛ minnu bɛ pétrole produit o organisation in tɔgɔ de ko OPEP o organisation in kɔnɔna la jamana mugan ni saba de b'a la minnu bɛ pétrole produit olu de b'a décider pétrole hakɛ min kan ka bɔ ani fɛnɛ olu de b'a décider pétrole prix ni fɛnw olu de b'a décider donc risiw dun fɛnɛ b'o o organisation in na Arabie saoudite ninnu bɛɛ b'o la pétrole producteur baden de b'a kɔnɔ ani consommateur baden de fɛnɛ b'a kɔnɔ occidentaux nana jateminɛ k'a fɔ k'u ye sanction bin irisiw ka pétrole kan a kɛlen i n'a fɔ u ye bali ci u yɛrɛ de sen na parce que ni sanction binna irisiw ka pétrole kan irisiw ka jamana dun fɛnɛ bɛ organisation ba in na donc n'o kɛra sisan pétrole bɔta bɛ dɔgɔya ni pétrole bɔta dɔgɔyara dɔ bɛ fara a prix kan donc u bɛ mun kɛ sisan u b'a essayer de ka négocier organisation mɔgɔ ninnu fɛ n'o ye OPEP mɔgɔw ye k'a fɔ k'u ka dɔ fara u ka pétrole bɔta kan o hukumu de kɔnɔna la kosa in na occident mɔgɔw ka chef ba n'o ye joe biden ye americain ka président ye déplacement dɔ kɛ ka taa arabie saoudite n ye video dɔ kɛ k'o expliquer ɲɛna k'a fɔ k'o kɛra polemique ba de ye parce que wagati dɔ kɛra joe biden yɛrɛ de y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko droit de l'homme respectelen tɛ arabie saoudite kɔnɔna la ko journaliste dɔ fagara journaliste in ka saya a y'a yira k'a fɔ ko arabie saoudite prince héritier mohamed ben salman k'o de y'a faga turquie donc arabie saoudite consulat kɔnɔna la yen Donc o kɛlen sisan amerikɛnw ka joe biden y'a deside k'a yira k'a fɔ ko ale bɛna arabi saudite kɛ pariya de ye k'a kɛ bolokɔfɛ fɛn internationalement n'a bɛ k'a ka déplacement kɛ a t'a sen jɔ arabi saudite kɔnɔna la mais loin de la wagati min na kɛlɛ wulila u ni irisiw ni ɲɔgɔn cɛ petroli ko kirisi nalen sisan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko arabi saudite de bɛ se k'u sauve ani opep jamanaw de bɛ se k'u sauve u y'a deside ka wuli ka se arabi saudite ma parce que olu fɛnɛ producteur ba de ye diɲɛ kɔnɔ n'i ma fili numero 1 de don ou soit numero 2 Donc u selen olu ma u y'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'u ka dɔ fara u ka petroli bɔta kan ka sababuya kɛ parce que petroli bɔta dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ n'u ye dɔ fara u ka petroli bɔta kan o bɛ kɛ sababu ye petroli bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o la a prix bɛ nɔgɔya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma o kɛlen sisan a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko joe biden ko solution b'a bolo a kɛlen ka se arabi saudite ma k'u bɛna dɔ fara u ka petroli bɔta kan petroli bɛ jɛnsɛn diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la dɔ bɛ bɔ a prix la ko parce que a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Loin de la aritikiliw bɔra n'a ye bi k'a yira k'a fɔ ko opep organisasiɔn ba min bɛ o jamana ninnu bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka dɔ fara u ka petroli bɔta kan ko parce que ni dɔ farala kan petroli brut bɛna caya diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ sɔrɔ n'o kɛra contrôle ba tɛ k'a kan ani fɛnɛ petroli sɔngɔ bɛ dɔgɔya a bɛ jasi et tout o hukumu de kɔnɔna la olu fɛnɛ y'a deside k'a fɔ k'u tɛ dɔ fara u ka production kan donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min n'olu fɛnɛ moins réserve de b'u bolo n'u ko k'u b'a puiser k'a puiser k'a puiser ka mɔgɔ dɔw nimisi wasa a laban na u tɛna foyi sɔrɔ dɔ bɛ bɔ pétrole prix la a bɛ jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ a bɛ sɔrɔ a bɛ jasi en plus olu fɛnɛ b'u ka produit bɛɛ labɔ o man ɲi u ka jamana ma ani fɛnɛ a man ɲi pétrole fɛnɛ prix ma o hukumu de kɔnɔna la a bɛna fɔ u y'u ban ma artikiliw bɛɛ bɔra n'a ye nin wagati in na k'a yira nin wagati in de la mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko crise energetique in bɛna ban cogo di c'est à dire esansi gɛlɛyali ni gazuwali ni petroli da gɛlɛyali min kɛlen don diɲɛ kɔnɔ nin wagati in na a bɛna se ka ban wagati jumɛn il va falloir que occidentaux ni rusiw de k'a jateminɛ kɛlɛ min bɛ ukraine ni rusi ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban n'o banna occidentaux fɛnɛ ye sanction bin rusiw ka petroli kan n'a sɔrɔ u bɛna wuli ka bɔ a kan u pa n'u kɔni ma wuli ka bɔ a kan ni OPEP jamana c'est à dire organisation ba minnu bɛ yen minnu bɛ pétrole produit olu mɔgɔw ma décider ka dɔ fara u ka pétrole bɔta kan o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko tant que kɛlɛ ma ban k'a fɔ ko essence ni gasoil ni pétrole n'u da bɛ gɛlɛya jusqu'à wagati min donc fo ni OPEP mɔgɔw y'a décider ka dɔ fara u ka pétrole bɔta kan donc au fil du temps ninnu bɛ production kɛ au fil du temps sanction bɛ continuer ka bin Russiw kan dɔ de bɛ fara gasoil ni pétrole ni essence ninnu bɛɛ prix kan donc occidentaux de kan k'a jateminɛ sisan k'a fɔ ko jamana bɛɛ kɔnɔna la nin wagati in na u ka yɔrɔ la o afiriki o kɔntinan camanba de la inflation bɛ yen donc crise énergétique bɛ yen esansi tɛ ka sɔrɔ bɛna kuma alimanw ni irisiw ni kanajɛnw ka ko in de kan a dogolen tɛ mɔgɔ si la wagati dɔ kɛra n ye video kɛ ka expliquer ɲɛna k'a fɔ ko gazi tiyo dɔ bɛ bɔ irisi kɔnɔna la ka taa alimaɲi kɔnɔna la n'u b'a wele ko nord stream 2 o de bɛ na ni gazi kantite ba ye union européenne kɔnɔna la ko san in na gazprom mɔgɔw y'a deside ka dɔ tigɛ ka bɔ o gazi nata la n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la u ye biwɔɔrɔ bɛɛ tigɛ ka bɔ a la o kɛlen san alimanw y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka reserviw falen tɛ ani fɛnɛ kirisi bɛ ka n'u ka jamana kɔnɔ gazi ko ta fanfɛla la u ye irisiw ɲininka k'a fɔ ko kun jumɛn de y'a to u ye gazi tigɛ u la irisiw ka sosiyete in n'o ye gazprom ye min bɛ gazi tilan tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o sosiyete mɔgɔw bɔra n'a ye k'a yira alimanw na k'a fɔ piesi dɔ de tiɲɛna olu ka sosiyete in kɔnɔna la alimanw ka sosiyete dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko siemens ko olu de bɛ se ka piesi bɔ ka taa dilan kanada kɔnɔna la u ka sosiyete min bɛ yen fɛnɛ ka taa dilan o entreprise in kɔnɔna la ka segin ka na ni piesi ye ka installer irisiw ka entreprise in kɔnɔna la walasa gazi ka se ka tɛmɛ u ka tiyo fɛ ka na alimaɲi kɔnɔna la o kɛlen alimanw y'a yira k'a fɔ ko irisiw y'u tugu de ko piesi foyi ma tiɲɛ k'u ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw de autorisation d'u ma k'u ka gazi tigɛ olu la Mais Russiw bɔra k'a justifier olu y'a yira ko tant que o pièce in ma na gazi tɛ se ka tɛmɛ Allemands bɔra k'a ɲini u ka société mɔgɔw fɛ minnu bɛ Canada kɔnɔna la k'a fɔ ko Canadiens ka essayer ka na u ka pièce bɔ ka taa dilan ka n'a don a la tuguni mais o société min bɛ Canada Canadiens y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ sɔn o ma ko parce que occidentaux ye sanction bi Russie kan genre k'olu ye sanction bi jamana min kan u t'a permettre ka pièce ta ka taa dilan k'a don o sosiyete mɔgɔw ka fɛn dɔ la sisan alimanw wulila k'a yira kanajɛw na k'a fɔ k'u kan'o kɛ u ka balo de bɛ gazi in na u k'a deside hali n'u bɛ piyesi in dilan de k'a di olu yɛrɛ ma olu ka sɔrɔ k'a di irisiw ma ka don u ka sosiyete la donc k'u k'a kɛ ten mɛ an bɛ baro min na ikirɛniyɛnw ka prezidan volodimir zelenski bɔra k'a ɲini kanajɛw fɛ k'a fɔ k'u kana na sede ani fɛnɛ k'a ɲini alimanw fɛ k'u kana na sɔn a ma u kana na siran irisiw ka bagabaga ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ piyesi in dilan k'a di gazprom mɔgɔw ma baro min na o wagati la Rusiw balila ka gazi tigɛ u la pendant 10 jours k'a jira k'a fɔ k'u bɛ maintenance dɔ la u ka yɔrɔ la c'est à dire u bɛ ka dilanni dɔ kɛ u ka usine na n'o banna u bɛ sɔrɔ ka gazi di Allemands ma donc Vladimir Poutine bɔra k'a jira k'a fɔ k'u kana jɔrɔ k'olu ye layidukan min d'u ma k'u b'a dafa k'u bɛna gazi d'u ma mais an bɛ baro min na bi actualité bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko c'est à dire Allemands kun y'a ɲini Canada société min fɛ k'a fɔ ko c'est à dire u ka société min installelen don Canada k'a fɔ k'u ka na ni pièce ye ka installer Gazprom mɔgɔw ka société la ko o piyɛsi in ma sɔrɔ bilen ka sababuya kɛ occidentaux ye sanction bin rusiw kan nin wagati in na an bɛna an yɛrɛ ɲininka de gazprom mɔgɔw ka reaction bɛna kɛ mun ye gazprom mɔgɔw yɛrɛ de bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ k'u ma se ka piyɛsi in sɔrɔ u bolo la ko ka sababuya kɛ occidentaux ka sanction ye donc an bɛna an yɛrɛ ɲininka de n'a sɔrɔ u bɛ ka gazi min di alimanw ma nord stream fɛ parce que gazi in n'a mana na alimaɲi kɔnɔna la olu fɛnɛ bɛ dɔ di grande bretagne ma n'o ye angleterre ye u bɛ dɔ di faransi ma u bɛ dɔ di jamana caman ma union européenne kɔnɔna la n'o tigɛra sisan n'a sɔrɔ gazprom mɔgɔw ka réaction bɛna kɛ mun ye n'u bɛna gazi tigɛ allemagne na de complètement ou soit a bɛna kɛ cogo min dans les jours à venir an bɛna bɔ a kalama mɔgɔw bɛ crise pétrolier la an bɛ bɔ o la yɛrɛ gazi ko fɛnɛ bɛ ka na don o la parce que n'a ye se ka jateminɛ opep mɔgɔw fɛnɛ k'u tɛ dɔ fara u ka pétrole produit ta kan o bɛna dɔ de fara crise pétrolier kan hali bi gasoil ni essence da bɛ gɛlɛya pompe ni fɛnw na en plus o bɔnnen kɔfɛ le fait que ni pièce ma sɔrɔ gazprom mɔgɔw bɛ sɔn ka décider k'a fɔ k'u bɛ gazi tigɛ complètement ou soit u bɛ 60 pourcent tigɛ ka bɔ a la n'o dun kɛra crise gazière fɛnɛ bɛ na Allemagne kɔnɔna la n'a ye Allemagne touché Angleterre bɛ yen olu fɛnɛ de bɛ gazi di Angleterre ma via Nord Stream 1 ani France fɛnɛ France ta tigɛra a mɛnna parce que u tun bɛ 23 pourcent de di France ma o tigɛra a mɛnna donc pour le moment on ne sait pas n'a sɔrɔ Gazprom mɔgɔw Russie bɛna réagir cogo min vis-à-vis de ce refus là mais quand même restez à l'affût n'a ye actualité sɔrɔ nin ko in kan je vais vous le faire savoir O bɔlen kɔfɛ maintenant an bɛna kuma Taiwan ni Chine ni Etats-Unis ka ko in de kan a dogolen tɛ mɔgɔ si la an filɛ nin wagati min na tension bɛ Chine ni Taiwan ni Etats-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ Américains ka Chambre des représentants présidente de y'a décidé ka déplacer ka bɔ Etats-Unis kɔnɔna la ka taa Taiwan o de ma diya Chinois ye Chinois y'a jira k'a fɔ ko Taiwan dugukolo ye olu de ta ye jamanaba tɛ u ka indépendance t'u bolo mais Américains n'u bɛ bolodiɲɔgɔnma la Américains ka sɔrɔdasiw bɛ yen u b'u ka sɔrɔdasiw former u bɛ na ni kɛlɛkɛminɛnw ye amerikɛnw ko don min ni siniwaw y'a deside k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa bin taiwan kan olu fɛnɛ bɛ wuli ka bin siniwaw kan ka taiwanɛw dɛmɛ bon et pourtant amerikɛnw y'a fɔ u ka kuma la k'a fɔ k'olu bɛ chine dɔrɔn de rekoni comme un état c'est à dire k'a yira k'a fɔ ko chine dɔrɔn de ye jamana ye k'olu tɛ taiwan ko rekoni comme jamana mais n'a fɔra ko k'u bɛ taiwan defan don min n'u ko k'u ni siniwaw bɛ bila ɲɔgɔn na bɔn o kelen de sisan an bɛ balo min na donc u ka muso in y'a deside k'a fɔ k'a bɛ deplase n'u b'a wele ko ke y'a deklare k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka na taiwan kɔnɔna la chinois y'a deside k'u ka avion militɛriw de lawuli a bɛ mugan ni wolonfila u swa mugan ni kelen ɲɔgɔnna ni bɔ ka taiwanew ka espace aérien viole ka don a kɔnɔna la ko paske o kɛlen i n'a fɔ menasi de a bɛ n'a fɔ i ka du kɔnɔna la mɔgɔ dɔ k'a deside ka na ni mɔgɔ wɛrɛ i ka du kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma yamaruya ɲini e fɛ c'est à dire i ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ k'a deside ka jamana wɛrɛ ka jamana perezidanba u swa u ka ɲɛmɔgɔba dɔ invite ka na n'a ye jamana kɔnɔ jamana tɔgɔ la e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o kɛlen i n'a fɔ u ye e egare de o kɛlen i n'a fɔ u ye e evite de e yɛrɛ tiga e se t'i ka jamana yɛrɛ la bilen n'a sɔrɔ muso in kun nana dans le cadre privé c'est à dire a nana bɔ jamana yɛrɛ ye ka na visite u swa a nana fɛn dɔ la privé la mais quand même n'a bɔra Amérique yɛrɛ de tɔgɔ la ka na Taïwan kɔnɔna la o kɛlen i n'a fɔ diplomatiquement u bɛ Taïwan considérer i n'a fɔ jamana de donc o dun de man di Chine ye Chine ko jamanaba fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a décider k'a fɔ k'i bɛ Taïwan ka indépendance d'a ma ou soit i b'a reconnu k'a fɔ ko Taïwan ye état de ye i n'olu bɛ ɲɔgɔn na mais ni Américains ka mɔgɔba dɔ y'a décider ka bɔ u ka jamana tɔgɔ la ka na Taïwan kɔnɔna la o kɛlen i n'a fɔ ko Américains bɛ ka Taïwan considérer i n'a fɔ jamanaba de donc o kuma de kɔnɔna la mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko américains ka nin ye provocation de ye principalement nin vidéo kɔnɔna la an bɛna réaction de fɔ donc russiw bɔra ka réagi Corée du Nord bɔra ka réagi Iran bɔra ka réagi Syrie fɛnɛ bɔra ka réagi déjà ni nin jamana ninnu tɔgɔ fɔra a kan ka bila u kunna k'a fɔ ko olu ye Chinois ka alliés de ye jamana minnu bɛ nin na n'olu ni Russiw man di u ni Chinois ka di n'i ni Russiw ka di peut-être il est fort probable que ni Chinois fɛnɛ ka di Corée du Nord ni Chinois ka di Russiw ni Chinois ka di Iran fɛnɛ ni Chinois ka di même si géopolitiquement waati dɔ la u bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma mais o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Syriens fɛnɛ olu ni Russiw ka di qui dit la Russie dit la Chine donc o kɛlen san Russiw y'a yira k'a fɔ ko ko Chinois man ka tulonkɛ u ka souveraineté la u man ka tulonkɛ u ka yɛrɛmahɔrɔnya la u man ka to jamana wɛrɛ ka na k'a fɔ k'u b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya n'u ka liberté n'u ka indépendance ni fɛn ninnu bafouer donc k'u k'a ɲɛ yir'u la u k'a yir'u la k'a fɔ ko réellement muso in nana ko min na c'est-à-dire taiwan kɔnɔna la ko provocation de don a nana de k'u ɲagari labɔ k'u kɔrɔbɔ donc chinois yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko u ka réaction bɛ sira la ka na donc an t'a dɔn réellement n'a sɔrɔ a bɛna to américainw de ta la ou soit n'a bɛna to chinois de ta la mais quand même actualitéw y'a yira k'a fɔ ko muso in déplacera ka bɔ taiwan kɔnɔna la déjà a taara u ka jamana kɔnɔna la En plus o bɔlen kɔfɛ Corée du Nord fɛnɛ bɔra ka réagir bon o bɔlen kɔfɛ Syriens fɛnɛ ka réaction kɛra mun ye olu y'a yira k'a fɔ ko Américains ka muso min ye déplacement kɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka taa Taïwan k'a ye droit international violer de ye ko parce que mɔgɔ tɛ se ka déplacer ka bɔ i ka jamana kɔnɔ i ka jamana tɔgɔ la ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna la k'o jamana président éviter ka taa ka dugukolo dɔ sanfɛ jamana min don mɔgɔw bɛ kɛlɛ la u ka indépendance ko n'i taara yen o kɛlen i n'a fɔ i y'a yira k'a fɔ ko jamana in ye jamana de à part entière donc o kɛlen u ye loiw sɔsɔ ani fɛnɛ u bagara chinois ma de i nana k'a fɔ an ɲɛna palestine fɛnɛ bɔra ka réagi a b'a kalama cogo min palestine ninnu fɛnɛ ni russiw ninnu de bɛ ɲɔgɔn côté la parce que olu fɛnɛ ni occidentaux man di donc occident jamana n'o ye Amérique olu bɛ ka israéliens soutenu u ka kɛlɛ la contre la palestine et tout donc o kɛlen de san israɛliyɛnw ko man di palestinɛw ye amerikɛnw ko man d'u ye oksidan jamana fɛnɛ caaman ko man d'u ye donc u y'a deside k'u aliye chinois de ka kote la nin sen k'a yira k'a fɔ ko chine ye jamana kelen de a man ka tilan donc k'olu b'o suteni ko chine de ye jamana kelen u tɛ jamana dɔn yɛrɛ kɔni i n'a fɔ taiwan et tout bɔlen kɔfɛ iran fɛnɛ bɔra k'i atake amerikɛnw de la k'a yira k'a fɔ ko amerikɛnw ye tagali min kɛ taiwan kɔnɔna la k'u interfere tayiwanew ka politiki la ko u bɛ nin strategie de kɛ diɲɛ jamana caman na ani fɛnɛ k'o bɔlen kɔfɛ iraniyanw fɛnɛ y'a deside ka bɔ k'u atake amerikɛnw de la k'a yira k'a fɔ ko amerikɛnw ka nin ko min kɛra taiwan kɔnɔna la nin wagati na ko nin ye exemple de ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko amerikɛnw k'u b'u ɲagami diɲɛ jamana bɛɛ ka kow la ka essaye ka kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ ni basigibaliya wuli mɔgɔw ka yɔrɔ la le fait k'u ye déplacement min kɛ ka taa Taïwan u bɛ fɛ ka kɛlɛ de wuli yen ko nin ye exemple de ye k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ bɛɛ n'u taara u b'a essayer k'u ɲagami mɔgɔw ka ko de la ka kɛlɛ wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka bɔ yen o bɔlen kɔfɛ Kim Jong Un fɛnɛ ka jamana n'o ye Corée du Nord ye o y'a décider ka bɔ ka kuma ale y'a yira k'a fɔ ko États-Unis filɛ nin ye k'i ɲagami Chine ka jamana de kɔnɔna la k'a fɔ k'a b'a fara donc k'olu bɛ Chinois kɔ bi u b'u kɔ sini sisan G7 mɔgɔw fɛnɛ amerikɛnw ka aliyew c'est-à-dire olu y'a deside ka bɔ ka publication dɔw kɛ u bɛ ka amerikɛnw de sutɛni olu y'a yira k'a fɔ ko nin man ka kɛ sababu ye le fait que amerikɛnw ka nancy pelosi tɔgɔ ye déplacement kɛ ka taa taiwan kɔnɔna la o man ka kɛ sababu ye chinoisw ka dimi k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛkɛminɛnw ta k'u bɛ taa taiwan kɔnɔna la ka taa mankan dɔw kɛ genre k'a t'a kun bɔ quoi donc mɔgɔ bɛɛ bɛ k'i ka mɔgɔw defan occidentaux bɛ ka américainw defan k'a yira k'a fɔ k'a t'a kun bɔ ko chinois man ka taa bin u kan o bɔlen kɔfɛ américainw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ taïwanɛw defan ni chinois nana bin u kan u bɛn'u dɛmɛ o bɔlen kɔfɛ jamana minnu fɛnɛ bɛ yen n'u ni occidentaux man di n'o ye iran ye palestine syrie o ni fɛnɛ corée du nord o ni fɛnɛ la russie o ni chine o jamana ninnu de bɛ ɲɔgɔn o jamana ninnu de bɛ ɲɔgɔn ka kote la olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ sinuwaw kɔ amerikɛnw ye ko min kɛ a ma bɛn en plus o bɔlen kɔfɛ u ye amerikɛnw ka politiki in fɛnɛ critiquer le fait k'u y'a décider k'a fɔ k'u b'u interférer jamana kelen ka ko la donc k'u bɛ jamanaw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ bon franchement ko o ma bɛn olu ma franchement an filɛ nin ye wagati min na diɲɛ sofelenba de don il va falloir que mɔgɔw k'u janto réellement wagati bɛɛ alimɛti bɛ forote alimɛti foroko la tasuma tɛ ka se ka ɲaga mais réellement an bɛna dugawu de kɛ ala k'an kisi ala kana to tasuma in ka ɲaga san ka continuer ka na alimɛti ɲiginnen ka to sinon réellement diɲɛ bɛ k'i diriger ka taa wagati min ma c'est réellement chaud j'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ video la n'a y'a sɔrɔ a ye faamuyaba sɔrɔ a la n'hésitez pas a b'a cliquer nin bouton kan pour me donner de la force a ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la c'était cactus prenez soin de vous et à la prochaine